o bɛ yen a y'a ne filɛ ne b'i fɛ aa o kuma na sa n tun famana k'i ye don in kelen min na n y'i gɛlɛyalen dalen ee ja ye hinɛtɔ mɔgɔ ye koyi walayi o tun tɛ ne banabagatɔya yɔrɔ ne nana don in kelen min na cɛ o b'a sɔrɔ n kɔrɔ kun kɔnɔnafililenba y'i kunna ee ala kun a yɛrɛ tun t'a dɔn yɛrɛ a bɛna barama sigi ta kan cogo min na o tɛ jagoya ne nana bala la fasalen ne ko i ko a ma n ko mun de b'e la tan k'o kuma ko ne t'a kalama ko e, n cɛ man kɛnɛ de n k'i ko mun hmm. ne yɛrɛ jatigɛ kojugu ne yiridoni kɛ tan de ne y'i dalen sɔrɔ ne kamanagan kojugu ne yiridon bila de bilayi a cɛ nin tun ye n sɛgɛn koyi n tun ye n sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de n ko n tor'o de la dɛ an tor'o baro la sa sufɛ ne de bolila ka taa kuma fɛ n tor'o an ne sigilen bɛ baro dɔrɔn hakili jiginna i ka ko la ne nana fɔ kuma ɲɛna kuma ko ko ee ko ma ko ne ɲinana donsoba kɔ de n ko ba ye n ko ee n ko ala ka teli n'a ka ciden koyi an y'an teliya o yɔrɔ bɛɛ la k'an ka taa hawa nɔfɛ an taara hawa nɔfɛ o la ayi an bɛ k'an sigi daga he cɛ ko n t'o fɛ koyi an ye dɔ fara an sen dɔ kan de fo donsoba fɛ a cɛ a dun a y'aw seko kɛ dɛ n'o tɛ han han n tun ye n dalen ka bɔ aw bolo koyi e ye sa furu la a fɔ sa furu ka t'o cogoya la tan an ma tila i la a bɛ kɛ cogo di i jigilatigɛ tɛ ala la bana nin tɛ fankelen fɛ koyi n ko kabini fura in kɛr'i la mm. hawa ko k'i kɛnɛyara n ko ayi n ko n tɛ se ka da la tan n ko fo ka na n ɲɛ da i kan n yɛrɛ ɲɛ n'i ɲɛ ah, ah, ni ala tanu belebeleba ye koyi halisa an ka kunba fo koyi ala ni kunba sababu man dɔgɔn dɛ ayi nanabɔ o fana bɛ o fana bɛ se ko caman na koyi fana fana wulilen fana da bɛ bɔ sa dɛ a mɛnna bolo dɛ a jiginna tira o kuma walayi ala ni e i ma ye sa
la
yɔrɔ ee kuma i yɛrɛ bɛ fo koyi walayi bɛ segin i yɛrɛ fo i yɛrɛ teri ɲuman ye y'a ya sumano an kɔni ala barika la an y'a mɛn k'i kɛnɛyara an kɔni nana foli bila la aw bɔra an fɛ yen don a ma kɛ fitiriwale sumano kɛra mɔgɔ dɔ ye i kɛnɛya min kɛra a b'i ma ko a ma a y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka t'i ka bonyaw f'a ye fɛn fɛn ka ɲi furuɲɔgɔnya la a y'i tando kosɛbɛ an kɔni fana nana dɔrɔn ka na foli bila dugawu k'i ni muso ye hali bi ala k'aw kɛ ɲɔgɔn fu ni ɲɔgɔn safinɛ ye ala k'aw kɔrɔ ɲɔgɔn kan yarabi aw bolo don fɛn fɛn ala ka kɛ barika ka d'aw ma ala ka kɛnɛyaw jiri bana ninnu filɛ nin bana ninnu ye ala jarabiw de ye ala bɛ mɔgɔw kɔrɔbɔ de n'i ye limaniyajɔn ye n'i tɛ limaniyajɔn a b'a dɔn latigɛw de fɛ donc bana nin n'i tɛ fankelen fɛ nin na i b'i ɲin n'i jugu caman dɔn

nakan na yɔrɔ kɔni ne de bɛ foli k'olu ye olu ye min kɛ ala de b'u sara ne tɛ se k'u sara don min na ne bɛ ninnu y'e nɔfɛ wagati dɔw la ne yɛrɛ tun bɛ dimi parce que n b'a f'i ɲɛna n ko a cɛ i ka nin yaala ninnu ni ninnu nɔfɛ taga n ka man di ye adamaden mɔgɔ t'i ka sababu dɔn bɛ bɔ mɔgɔ min bolo i t'a dɔn n'olu de kɛra sababu ɲuman ye ka bi ne filɛ kɛnɛya min na nin olu tɛ se ka ne fo ne de b'olu fo hali ni ne ye miliyari d'olu ma bi walayi ne tɛ se ka n tɛ se k'u sara ɛɛ don min na ne dalen don tantôt wariko kuma bɛ yen an bɛ kuma sɔrɔko kuma an bɛ kuma fɛnko kuma la bɛɛ bɛ k'a ɲini e yɛrɛ bɛ ka don fan bɛɛ fɛ cɛ in bɛ wuli cogo di i tɛ dumuni kɛ i tɛ foyi kɛ ne kɔni hakili la kɔni olu de bɛ fo halisa a k'aw jija ɲɔgɔn na a ka teriya la ni balimaya la a y'aw jija ɲɔgɔn na halisa ne b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ye min kɛ ma chérie i ko i teriw na kan n'i balimaw na kan parce que bi ne kɔni t'aw ka teriya tɛ teriya bilen balimaya de don yɔrɔ olu de bɛ fo hali ni ne ye miliyari d'olu ma bi ne tɛ se k'olu sara olu ye min kɛ ne ye ala de b'u sara ne tɛ se k'u sara ne tɛ se k'e yɛrɛ sara parce que ni e tun ye mɔgɔ dɔ ye e tun bɛ taa ka ne yɛrɛ dalen to mais n'i y'a ye e ma taa ka ne dalen to e terimusow fana nana ka na fara e kan n'o tɛ don min na ne bɛ ninnu y'e kɔfɛ e ko wagati la n ko a bɛ kɛ i b'a fɔ ne k'u gɛn n yɛrɛ ye caman f'i yɛrɛ ɲɛna so kɔnɔ dɛ ko di mais bi bi in na n'a fɔra k'olu de tilara ka kɛ sababu ɲuman ye k'e dɛmɛ ka fura ɲini ka ne yɛrɛ lawuli ee eh, olu ka kan ka wale ɲuman dɔn dɛ olu ka kan ka fo ko ne ye butigi d'e ma ɛɛ eh, ne hakili la ne y'a di u bɛɛ de ma aw bɛɛ de lajɛlen de ta don wa ni min bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ni ne de bɛ se k'i dɛmɛ o ka na k'a fɔ n ɲɛna ciden tɛ ne n'aw cɛ dɛ aw ye ne balimaw de ye ni fɛn fɛn ka kan ka kɛ aw ka na a k'a fɔ ne ɲɛna a sumano ne b'a fɛ an ka nin de kɛ o kɔni o bɛ diya ne ye kosɛbɛ halisa ala k'an to ɲɔgɔn ye ne bɛ min fɔ aw ɲɛna yɛrɛ k'a fɔ ko so wo butigi wo fɛn wo a bɛɛ y'aw de ta ye ɛri o ɛri ka d'aw ye aw bɛ yan nɔ a ye na n bɛ yan n tɛ yan o a ye na hadamaden tɛ dafa dɛ defo dɔɔni dɔɔni b'an bɛɛ la ni min bɛ min na a ye ɲɔgɔn kun o kan ni min bɛ se ka min fɔ min ye a y'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a k'aw ka adamadenya kɛ o kɔni o de ka di ne ye kosɛbɛ aw ka nali in yɛrɛ kɛra fɛnba de ye ne bolo kɛra fɛnba de ye ne bolo n b'aw fo ka wale ɲuman dɔn halisa mɛ ala k'aw sara halisa ko di mɛ O don o tɛ
nana kuma kɔrɔfɔ tɛ n y'aw nali fɔ ko a ɲɛna dɔrɔn a yɛrɛ tellement que a yɛrɛ peresera aw nali la kɛ ayi i b'a fɔ k'a ka taa aw kunbɛn walayi walayi aw nali diyara n ye sa

n b'o de ni kɛ nin kɔnɔ ka na d'i ma gogo e t'i hakili ma tugun n'a fɔra ko adamaden ka sabali nin y'a dɔ de ye bi e ko caman kɛ sa dɛ jaa jɔn laban o dogolen don i la ka ne bamu fini na n b'i bamu na ka n bamu e bamu walayi ka ne bamu e gogo makaroni bɛ e k'e sigilen lajɛ bi gogo e hinɛ ni makari dɔrɔn de bɛ ne la e ye min kɛ ne la fɛn m'o tɛ mɛ i tun ka miki woloden mun na n'i bolo segin ne yɛrɛ ma gogo ne m'a fɔ k'e ka bana in tɛ ala ka bana ye dɛ mɛ nin ye e yɛrɛ de ŋaniya sigilen ne yɛrɛ ma tan n'a fɔra ko mɔgɔninfin ka sabali i man kan ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin woloɲɔgɔn mɔgɔ den ma e b'a dɔn a bɛ kuncɛ cogoya min na n'a fɔra k'an ye dawura ka bori bori kɛ k'o ban an hakili latigɛlen ko dawura nɔgɔyara e gogo sigilen filɛ nin denyɛrɛni bila min kɔnɔ a bila a kɔnɔ walayi denyɛrɛni bɛ bila nin kɔnɔ a bila a kɔnɔ i ka o kumaw na miiri jigin don min na e ye nkalon ta ka da n na ko ne de y'i bɔ k'i bɛ k'i kɔnɔ tiɲɛ ka sɔrɔ ne nɔ tɛ gogo ma ɲɛnajɛ bi gogo an ye tɔrɔkɔ tɔrɔkɔw kun ka ɲaniw bɛɛ lajɛlen kun ka sigi kɔgɔlaw kun o hɛrɛ na wagati o bɛnni e hakili borili ma k'e kɛ fatɔ ye ko fila

aa e min kan ka ne dɛmɛ a la e sigilen ta ni ne yɛrɛ taara ne k'i yira mɔgɔ la ɲama ala min ye loma ɛ dawura kɛnɛya olu ala kelen k'i kɛnɛya nɔgɔ na lɔgɔ ma wɔrɔ tobi yɛrɛ a di ma ala k'i sɛn walayi ala k'i kɛnɛya hali bi ala ka bɛɛ kisi juguya ma

bɔn fura suguya caman bɛ yen an b'a bɔ ɔ ne sigiyɔrɔ bɛn ne ma kɔmi muso camantigi kɔni mɔgɔ t'a ka sigiyɔrɔ fɔ yɔrɔ kelen kɔnɔ ne sigilen don bamakɔ ani selenge n bɛ sɔrɔ olu de la n bɛ fura minnu bɔ ka taa adamaden farikololabana fo ka taa se kungofɛn ma fo ka taa se garisɛgɛ yiriw ma walima siriw n bɛna n da don olu de la ka dɔɔni walawala kanubaaw ni lamɛnbaaw ye k'a ta mali kɔnɔ fo mali kɔ kan n ka foli bɛ kanubaa bɛɛ ye n ka foli bɛ farafinden bɛɛ ye wa n ka foli bɛ farajɛden bɛɛ ye wa anw bɛ yan farafin ni farajɛ ka arabu ni siniwa ni japɔn an bɛ yan bɛɛ lajɛlen de kama furakɛli nasira kan fo ka taa se garisigɛ yiri nasira kan min tɛ anw dɔn i bɛna anw dɔn min ye anw dɔn fana dɔ de bɛ fara anw ni e ka dɔn kan bari dɔnnibaa mana kɛ don o don teri kura walima don o don kiliyan kura o b'a yira e bɛ min na e t'o dɔn anw ni maa o maa jɛra adamadenya na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan anw ka teriya de bɛ to sen na fo ka taa se ninaki laban ma mɛ mun de b'o kɛ o ye danaya ye danaya ye fɛn sugu jumɛn de ye i bɛ baara min na i ka sɛbɛ don i ka baara ma i ka baara min na i ka to tiɲɛ kan o de b'a to maaw bɛ e lamɛn o de b'a to maaw bɛ da e la mɛ an bɛ min fɔ mɔgɔ ye baara kɔnɔ n'i kɛra cɛ ye baara ɲɛnama kɛ k'a di mɔgɔw ma e tɛ kɛlɛ kɛ ka mɔgɔ minɛ de mɛ e ka baara de b'a to mɔgɔw bɛ tugu e kɔ mɛ i bɛ baara min kɛ a kɛ baara ɲɛnama ye ka di mɔgɔw ma ala sago jama bɛɛ lajɛlen bi n bɛ selenge bi ka bɔ yan fo kalana nin waati in na n bɛ yan nin sɛmɛni fila in kɔnɔna na mɛ ɛ kalo kura le 13 ni ala ma basi kɛ o bɛ ne sɔrɔ cote d'ivoire munna cote d'ivoire kalo saba tournée bɛ ne bolo cote d'ivoire kɔnɔna na ni ala ma basi foyi kɛ o bɛ ne sɔrɔ yen ka taa cote d'ivoire na a nɔkan dugu bɛɛ n bɛ wele bila bɛɛ ma ni mɔgɔ o mɔgɔ tulo donna nin na kana sigi e bɛ depiteya de kɔ wa kana sigi e bɛ peresida de kɔ wa kana sigi e bɛ minisiri kɔ kana sigi a ye na an ka ɲɔgɔn ye n kalila ala la n'an ye ɲɔgɔn ye e b'a ɲini a ka kɛ cogo min na bilahi a bɛ kɛ i ta ye mɛ n b'a kɛ yiri la ka d'i ma a kɛra wusulan ye n b'a kɛ ka d'i ma a kɛra daga n b'a kɛ ka d'i ma e ka taa kɛ k'a kɔrɔbɔ i bɛna a ye min b'a kɔnɔ wa siga t'a la n bɛ foli di n lamɛnbaaw ani ne filɛlikɛ jamaw mara ka bɛ ka kuma min fɔ aw ye wa tulonkɛ tɛ parce que adamaden n ye n ka baara in ɲɛɲini k'a dɔn de wa n bɛ ka kuma ni kisɛ de n bɛ fɛn min fɛ n b'a fɛ bɛɛ ka don da la o de ka di ne ye n mago bɛ bɛɛ ka don da la da bɛɛ cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba farafin ani farajɛ k'a ta yan fo faransi k'a ta yan fo sud an ka dɛmɛ bɛ se bɛɛ ma i n'a fɔ an mago b'a la bɛɛ de ka yɛlɛ an tɛ fɛ si ka jigin mais tiɲɛ don hali n'an kɛra bɛɛ fɛ bɛɛ ka yɛlɛ est ce que bɛɛ bɛna kɛ a yɛrɛ fɛ ka yɛlɛ wa kuma bɛ yen nɔ de i b'a kanu mɔgɔ dɔ ka yɛlɛ mais ni olu m'a kanu o yɛrɛ ka yɛlɛ dun a dɔ la gɛlɛya bɛ sɔrɔ a dɔw kɔnɔ mais mun na e bɛ fɛ e ka yɛlɛ ala kama wuli i ka se ne fɛ yen na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ côte d'ivoire kɔnɔ le 13 n'i bɔra ne fɛ yen e tun bɛ cogo min na ani yanni e ka na se bɛ ne fɛ yen i bɛna sɔrɔ danfara min bɛ don o ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ t'a f'u ye de i b'a ye de balimakɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don mun de kɔnɔ tuguni mɔgɔ dɔw bɛ kunnafɛn de bɛ k'u la a b'u sɛgɛn kojugu n'u dara u tɛ sunɔgɔ walima n'u dalen don u bɛ sugo sugo jugu dama dama dama dama dama de la wa ni dugu jɛra foyi tɛ t'u kɔnɔ o ye kunnafɛn ka baara de ye i bɛ na an fɛ yen an bɛ fura d'i ma o tɛ heure ko ye o tɛ tile ko ye i b'a kɛ don min na a b'i bila o don de heure ko tɛ tile ko tɛ i b'a kɛ bi a b'i bila bi de bɛ k'i yɛrɛ ye i t'u ye bilen o y'a bannen de ye walima i bɛna don furuko la e ni cɛw bɛ projet ta ɲɔgɔn ye ni aw bɛna se kɛnɛ kan dɔrɔn i t'u ye bilen walima i ni olu bɛ bɛn bɛnnen kɔfɛ i b'a i yɛrɛ de b'a f'u ma ko taa ni woro ye n'o taara bɛ i bɛ sin ka murusi ka bɔ la ten o fana ye kunnafɛn de ye ni anw n'i ɲɛ kɛra naani ye o siri n'a kunnafɛn min b'i la an b'a gɛn ka bɔ la kɔsɔkɔsɔ ni taba ye mais ala y'a sabu di mɔgɔ dɔ ma sababu dɔ bɛ ne bolo min b'a to e bɛ min kɔnɔ e bɛ bɔ la ne bɛ min kɔnɔ an bɛɛ bɛ jɛ ka bɔ la an bɛɛ bɛ jɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye o bɛ sɔrɔ mun de fɛ o bɛ sɔrɔ yiri dɔnni de fɛ dɔnni nasira ka ca n bɛ bɛɛ lajɛlen wele cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba n mago bɛ bɛɛ lajɛlen na vraiment le 1 bana ka ca hadamadenw na o kɛn bɛ ka n kɔnɔ fili kosɛbɛ n bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ bana degun in kɔnɔ bɛɛ cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔba bɛɛ ka bɔ nin degun in kɔnɔ n mago b'a la ɲɛnamaya kɔnɔ a kɛra denko gɛlɛya ye o a kɛra musoko gɛlɛya ye o a kɛra nafoloko gɛlɛya ye o a kɛra garisigɛko gɛlɛya de b'e kan walima siri yɛrɛ de bɛ e kan ne tɛ maa si ka baara kɛ telefɔni kan na dɛ i bɛ wuli i sen fila i bɛ na se ne fɛ yen n'e wulila ka se ne fɛ waati min na kunko min bɛ e da la ne n'e bɛ jɛ k'a bɔnɛ tila ni maraka filɛ kuma dɔw bɛ yen mɔgɔ caman bɛ waso a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan non kuma caman man di ne ye kuma fɔ kisɛ bɛ sɔrɔ min na o de b'a to e bɛ bonya maaw bɛ e lamɛn maaw bɛ e gasi sigi mais n'i kumana bɛɛ dɔ b'a lamɛn ko karisa ye mun de fɔ mais e bɛ min fɔ a ka sɔrɔ a dɔnni b'i la e bɛ min fɔ a ka sɔrɔ a kɛwale bɛ e yɛrɛ la ne bɛ tan ne bɛ tan o tɛ e bɛ min na e bɛ o de kɛ mais n bɛ min kɔnɔ o de ye dɔnni ye n bɛ min kɔnɔ o de ye furakɛli nasira ye n bɛ min kɔnɔ adamadenw garisigɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na sabatili bɛ sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔ cogo min na basigi bɛ na cogo min na an mago bɛ o de la ɲɛnamaya kɔnɔ cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔba n mago bɛ bɛɛ la bɛɛ degun bɛ maa o maa kan degun tabaa ye ala ye mais ala y'a gindo kalifa ne ma n bɛ se k'e dɛmɛ e bɛ min kɔnɔ ale bɛ min kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛ min kɔnɔ pour que ala bɛ se k'a ta ka bɔ aw kan ala y'a sababu nɔgɔya ma n bɛ se k'a kɛ aw ma salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu